Shame to you. Ị ga-abịanye Chineke 100 naira. Shame to you. igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara unu na mma ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Silent TV ka unu nọ n'oge dị ugbu a ee dịka ya bụ ife si wee na-aga onyokomita enyopụtala ofu onye ụkọchukwu a na-amarọ aha ya na-amaghịkwanụ aha chọọchị ya dịka ya bụ onye ụkọchukwu nọ na-aba mba na-eti mkpu n'oke olu wee na-ebe na-aba maka gịnị maka mmadụ ji 100 naira wee nye onyinye ya na-aba mba na-ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche na fuel adaliela ọnụ na lee otu mmadụ ga-esi bilie n'oche ya gara majestically bịa nye chineke 100 naira na ya bụ ife ajọka e nwere ọtụtụ ihe ndị o kwu na ya bụ onyonyo mana na-atụfughị oge m ga-achọ ka anyị lee ya bụ onyonyo anyị lechaa ya anyị kwuwezie ndewonu 350 anyị na-agba fuel 20 liters every service shame to you ị ga na-enye chineke 100 naira shame to you gụnwa bịara chọọchị ebe a shame ọkwanụ ya mere ndị ọzọ ga na-abịa abịa ga na-anara amara gụnwa ga nọ ebe a bụrụ ogbenye maka na ọ wụ ihe ga-emenụ chineke abịa sị gụ nye ya ego fuel ga-ebili ọtọ n'oche gụ majestically gabe nye chineke 100 naira ma ndị nyere 20 naira ị na-enye chineke ọta aka ọ na-arịọ gị arịọ n'inyegodi ife m ga-azụli ife m ga-nchọ ịzụ ofe anyị ga-eji zụtụrụ diesel ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ ahụlanụ ya bụ onyonyo ebe onye ụkọchukwu nọ na-aba mba eti mkpu n'oke olu na-ebe akwa gị lee anya ị ga-afụ na o teelụ o diwere ya mana o kwezi ya ndidi o ji wee bawaza mba ee maazị Moses elee ihe i nwere ikwu na aga maazị ego ọgụ n'ezie n'ezie nna amaghị m ihe m nwere ikwu okwu gwụrụ m n'ọnụ ya bụ ife ya bụ ife ya bụ ife riri m ọnụ oge m hụrụ ya Ife erika. mana gị lee anya ya bụkwa na obodo anyị bụ naijiria kpọrọ nkụ dịka okwute n'ihi na ọtụtụ ndị bụ ọ na-agagharị ga enweghị onye ma otu o si dịrị ibe ya ọ wụ onye mepee ọnụ kọra gị gị amara otu ọnọdụ ya dị ee ya bụ ife na ụkọchukwu gbakọrọ ụkọchukwu bara ọ bara ezigbo mba tie mkpu n'oke olu i lee anya na ya bụ onyonyo ọ nọ na-ekwu na ha na-agbabu 20 liters of fuel before na ugbu a na ego ha nyegoro ha litega ọ ga anyị pere mpe ihe a na-eji enyebu onyinye mgbe ahụ abịa lee anya otu obodo dị mma mgbe ahụ mana gị lee anya otu obodo anyị sikwa dịkwa ugbu a gị lekwa ya otu o si dị onye nyekwara 100 naira agbalịkwa maka ị ma ma ogbenye nyere ya ma ọgaranya maka na gị bịa n'obodo anyị taa enwere ọtụtụ ndị ndị na-arụga ha ọrụ na ọ wụ ọrụ ike ka ha na-arụ ị madụ otu ọrụ ike ọwa arụta na-eme ka ọ dịkwa ka na-eme onye bịa bịa were nga aka ha ya nye 100 naira ị ga-ata ya ụta n'ihi na ya bụ obodo esika ike karịa ka ọ dịbu na mbụ ma ụzọ ọzọ e lekwaa anya maazị egwu okwu n'ezie n'ezie ekwe ndị chineke meere mma buliri elu tata chineke metanụ gị mma ewelite aka na ihe gbasara welite aka ọkụ n'inye m because eh, i lee anya na e- ego mmanụ na eh, eh, i- iko mmanụ na that is one liter of fuel agalago enu na na Always. obodo anyị ihe obodo wụzi igwe mana ị ma mgbe ụfọdụ ọ wụghị ihe mmadụ eh? nyere bụ ihe a na-agụ ọnụ kama ọ wụ obi e ji nye ya mana enwere ike onye nyere 100 naira ahụ mgbe enwere ike ya wụ na o nweghị ego ọzọ o nwere n'ụlọ ị ma anaghị amacha ama nwee ike ya wụrụ na maybe o nwere 200 ya eshi were 100 nye hmm. mana enweghị onye ma mana gị lee anya enwere ike ọ wụ na onye nyere 100 mana o nwere ike ego e nyere pekasịrị mpe ọ ya mere onye ụkọchukwu ji oh, bawa mba wee tiwe mkpu n'oke olu ee igbo ndị ọma na-ege ntị unu ahụla ka ya bụ ife si wee na-aga ya dịkwara unu na mma ya bụ ozi nke anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa ya dịkwara unu na mma anyị ga-ahụ unu na izu na-abịa abịa i nwee ihe i nwere ikwu gbasara ya bụ onyonyo detuo ya na mgbatu nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka anyị mara ihe gụnwa na onwe gị chere ya dịkwara unu na mma ndewonụ ndewo